Aya ka kisi ni tanga ka o ɲini Aminata den ani Abulayi den a n'a so dunke sanumaw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ani fɛn fɛn mana ye a ka sira jɛlen kan ka se alikiyama jɔ kɛnɛ ma ni sɔli kɛ a bɛɛ kan su in na ka aw fo ka aw barikada ka aw to aw sigiyɔrɔw la a ka tuma ni a ka cogoyaw la nin ye an cogotɔ ye dɔnnibaaw ka dɔnnibaa professeur belebele min n'a mankutu tɛ ban an bolo ka sabu kɛ a ka waleyaw ye o la bi an bɛna masala duman kɛ masala min ni kalan caman bɛna sɔrɔ a la masala min ni dɛmɛ caman bɛna sɔrɔ a la masala min ni banaw furakɛli jigisigi sababu n'o bɛna sɔrɔ a la masala min ni maa min bɛ yen k'i tɛ fɛn dɔn n'i jigi fara nin kelen sigili la i dusukolo a na dayɛlɛ ka hakili k'o mafa n y'o de fɔ bamanankan na nin b'an ka so waso la nka n bɛ se nin na bɛɛ lajɛlen ni a ta bi yaala o kadara kɔnɔna na an bɛ foli di aw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ aw minnu ka sugantili bɛnna nin kumaso in ma n'o ye rfm laseli ka kɛ ka bɔ bi seegin ani seegin tɔmi duuru la sulemanibugu aw ka jɛmukan mandi kɛnɛya bulon bulon min kɔnɔ banabaatɔ a b'i jigi dayɛlɛ ka hakiliw dayɛlɛ walasa jigi ka sigi hakili ka mafa nin ye an sigilen ye o bulon kɔnɔ bulon min n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ don degunbaatɔw ma n'a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya daba ni k'a yɛlɛ k'a sira ni k'a jɛya n y'o kɛnɛ n y'o sigi kɛ o kadara kɔnɔ bi su in na bi baro danfara bi kɛ ani don tɔw ta cɛ ka da ko n'a cogoya a n'a kɔrɔ kama ko foyi kuntan tɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ kun dɔ de kama walasa bi jɛmukan danfara ka don ani don tɔw ta cɛ o la bamananw ko ten an ka taa an ka taa ko a laban ko a bɛ kɛ boli ye ni ala sɔnna ma boli tɛna ye bi jɛmukan na ka sabu kɛ an mago bɛ jɛmukan na cogo min a bɛ kɛ o cogo fana na ani maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔrɔlen ani professeur dɔrɔn de bɛ kɛ yan nka bi professeur n'a taamaɲɔgɔn don bɛ an kan ka sabu kɛ u ni kunnafoniw nalen bɛ kunnafoni min ni maaw mako bɛ a la jamana kɔnɔ ni jamana kɔfɛ bɔlɔlɔ siratigɛw fɛ maa caman bɛna bɔ a kalama nin tuma in na minnu bɛ k'an filɛ facebook direct la an b'u fo ni maa minnu m'an sɔrɔ sisan olu bɛna tila k'an lajɛ page wɛrɛw kan waati nataw kɔnɔna na o la bi ani maa minnu faran bɛ ɲɔgɔn kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don jamana kɔnɔ jɛkulu in lakodɔnnen don nka don o don ka dɔ fara lakodɔn kan baara de b'a sabati o kosɔn professeur yɛrɛ b'a jɛkulu kɔnɔ o de la n'an bɛ kuma an bɛ to ka kuma ni turuman dɔ fɔ yan n'i ye kuma ni turuman fɔ maliyɛnw b'a filɛ kuma jugu ye o tɛ an bɛ kuma kuma ni dɔ fɔ yan kɔrɔ bɛ kuma min na n'an tun t'a kɔrɔ fɔ man bon an ko k'a yɛrɛ bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ jɛkulu min n'olu ye dannaya d'a kan ka jɔyɔrɔ caman d'a ma a delila ka kɛ jɛkulu dɔw fɛnɛ ɲɛmaa ye sɔmi bi ka se o la n'o jɛkulu maa fara bɛ ɲɔgɔn kan nin ka na an fɛ kumaso kɔnɔ o la an b'a ko teliya sabu lɛrɛ kelen dɔrɔn de b'an bolo anw dun cɛ duman damadɔ fara bɛ ɲɔgɔn kan nin bɛɛ kelen kelenna y'a dama cɛ ye minnu kelen kelenna kumakan kɛn bɛ ka diɲɛ labɔ u lamɛnnen don u lakodɔnnen don u ka baaraw ye baara sidɔnnenw ye ɔ nka o t'an bali u nana anw min fɛnɛ sɛgɛrɛ kumaso kɔnɔ anw se ye ɲininkali min ye an k'o tɛnku o la u fɛnɛ sera a kun min na u ka se k'o ɲɛfɔ ka bɛn ni jɛmukan ni a taabolow ye o kadara kɔnɔna na an b'a lajɛ ka an munumunu a ko kɔnɔ joona walasa ka kɛnɛ ni ka a latigɛ baara ka se ka sabati nin waati na a cogoyaw olu kama association min don anw bɛna an da don a la dɔɔnin sɔmi minnu yɛrɛ y'a hakilila ta an'a ŋaniɲɛ sɔrɔla minnu fɛ baara in kɛra kun min na olu bɛna don a kun na k'a fɔ an ye komi nin tɛ ne gale ye ne n'u ka sigi ka baro kɛ réseaux sociaux siratigɛw fɛ n taamana k'u sɛgɛrɛ siɲɛ caman u kelen kelenna bɛɛ ne ye baro kɛ u ka dɔnniyaw kan u bɛ jɛkulu min fɛnɛ kɔnɔ u bɛɛ bɛ kuma ni jɛkulu in tɔgɔ ye kɛnɛ bɛɛ kan o b'a jira bi an tɛna bi masala in kɔni kɛ basi ye n'an bɛ min dɛsɛ an bɛ sin k'a kɛ forobadɛgɛ ye dɔrɔn a nɔninen ka galama di bɛɛ ma bɛɛ k'i kɛ minni kan o tuma na mɛtiri b'an bolo kɔrɔ an b'a lajɛ ka kuma galama sɛmɛ mɛtiri la ale bɛ foli di jama ma walima n'an b'a daminɛ jarakɛ la adama de la ka munumunu ka taa a ka kɛ ten basi t'a la ale adama jaralakaw ka ko don ale ko ko mɛtiri ka kuma

lamɛnbaga ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye u ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na awɔ kuma na k'a ɲini Alahu taala fɛ sa Ala ka kɛnɛyaw jiidi Ala ka banaw ban kɛnɛ in Ala y'a ɲuman sigi Ala k'a ɲuman wuli aw badenkɛ an'aw dɔgɔkɛ n'o professeur Adama Jara a n'a ka association mɔgɔw bɛ yan association min n'a lakodɔnnen don ni furabɔ ye fura minnu don an yɛrɛ ka farafin jiri gɛrɛgɛrɛw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka na nin kɛ fura ye min bɛ se ka jamana in yɛrɛ ka ɲɛtaa sabati ka kɛnɛya jiidi jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani furaw b'an bolo fura minnu ni a lasagocogo cɛ ka ɲi nka an ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan n'o ye alaji mɛtiri solomani jara ye ale de ye président ka adjoint awɔ président yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ unhun ka sababu kɛ a bɛ ko ninnu cogoya ye unhun ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ awɔ ale nɔkanda unhun n'o alaji mɛtiri solomani jara unhun o bɛ kɛnɛ kan yan unhun ɔ, o kuma bɛna se a ma fɔlɔ na nala Eh, min b'a fɛ association yɛrɛ taabolo la unhun a bɛn'o fɔ unhun kɔfɛ unhun an ka secrétaire wɛrɛ bɛ yan ale fana bɛ bureau kɔnɔ ni bɛɛ b'ale fana dɔn n'o ye yakuba samake ni bɛɛ ko kasiya yakuba o fana bɛ tɔn in kɔnɔ an bɛ fɛ ka min yira mɔgɔw la dɔnni de tun tununtɔ don an faw n'an baw an'an mɔkɛw tun nana ni dɔnni min ye o de tun tununtɔ don ni karamɔgɔ lahawutaw de faralen ɲɔgɔn kan pour que fɛn minnu dogolen bɛ yen a bɛ se ka bɔ ka mɔgɔw nafa cogo min na donc kuma man ɲi da kelen na an bɛ kuma di an karamɔgɔ Alaji Mɛtiri Solomani Jara ma inshallah a bɛna kɛ ten professeur i ni ce i ka cɛsiri n'i ka baaraw la i y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ association in ɲɛsinnen tɛ foyi foyi ma jamana in farafin furabɔ a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min an ka se k'an ka furaw k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ jumɛn bɛ an ka farafin furaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa caman bɛ yen nɔ an bɛ boli ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka d'a kan dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka dɛsɛ bana dɔ la lagosi tɛ u bɛ tila k'a fɔ an ye k'an ka segin ka taa farafin furabɔlaw fɛ an y'o caman ye jamana in kɔnɔ nin jɛkulu in de ko k'olu tɛ sigi ten olu bɛ dɔnniya fila in bɛɛ ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan o de ye ka nazara dɔnniya k'o ɲini k'o kalan ka sinsin an yɛrɛ ka farafinna yiri gɛrɛgɛrɛ o fana jɔyɔrɔ ye min ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka baara in kɛ k'a ɲɛsin o ma o kadara kɔnɔna na siniɲɛsigi maaw an ni u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka masala bi jara salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu foli di jama ma i k'i yɛrɛ kofɔ ayiwa rfm lajɛbaaw mali kɔnɔ mali kɔkan continent mhm. duuru kɔnɔ intɛnɛti réseaux sociaux sanfɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na mhm. alhaji mɛtiri solomani jara bamakɔ bankɔni janginɛbugu la awɔ faso ye yorobaliku sɔrɔ ye mhm. su na an bɛ an balimakɛ an'an dɔgɔkɛ fo n'o y'a kan fɔ adama jara a ye ŋaniya ɲumanya ta k'an ka association sɛgɛrɛ nin y'ale ka kɛnɛ ye a ko n ye su na kɛnɛ di association siniɲɛsigi mɔgɔw ma u ka se ka n'u yɛrɛ kofɔ K'a dɔn u ka baara sigilen bɛ kun min kama alhamdulilayi rabil alamin an b'o kɛnɛ sigi la su na an ka président ba n'o ye sulemani kulubali ye a bɛ segu jamana kan nin waati na ala ka ɲuman segin association cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ bɛɛ tɔgɔ la nin kɛnɛ kan an balimakɛ an'an ka ŋana n'o ye zanmu yaku ye yakuba samake

a k'i yɛrɛ kofɔ jama ye mɔgɔw b'a fɛ k'a bɛɛ dɔn kelen kelen an bɛ sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ samake salamu alayikum wa alayikum salamu wa rahamatulahi taala wa barakatuhu bisimila aw denkɛ n'aw balimakɛ don yakuba samake n'o ye zanbugu kurulamini yaku ye ka bɔ buguni an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kelen kelen na fo ka arajo in baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo

maa minnu sɔrɔlen don arajo in na nin waati in na u k'u kulo kɛrɛ gosi ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ u bɛna faamu caman sɔrɔ su in na ka bɔ siniɲɛsigi tɔndenw ka nin baro in kɔnɔna siga t'a la ni ala ka jɛn ala k'a kɛ ten an b'i fɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko i samake i k'a dɔn k'a fɔ nin cogo la nin tun ye zanbugu yaku hakili la ale yɛrɛ fana ye maa ye jamana in kɔnɔ seko ni dɔnko la farafin furabɔ siratigɛw fɛ maa dogolen tɛ an bɛ don min na i ko bi ka fara porosɛri adama jara kan ale yɛrɛ ka wulikajɔ ye fɛn min ye hakili la an t'o fɔ aw ye rfm lamɛnbaaw b'a dɔn porosɛri jɔyɔrɔ min ye mali ko la bi furakɛli siratigɛw fɛ kari o kari n'o ye dimasi o dimasi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin ɛri in na ne ni porosɛri an bɛ min kɛ maaw b'a ye o kosɔn an bɛ ka maa min fɛnɛ ni kuma dira ale fɔlɔ ma n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ mɛtiri sulemani jara ni mɛtiri sulemani kofɔ k'a ban a fɔ ko hayidara ka solo i b'a fɔ ten dakuruɲɛ kelen dɔrɔn hakiliman bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kulu kuncɛmala ye fuga ye ala ye haidara gɛrɛsɛgɛ jara fila la a bɛɛ ye solo ye ɔ nka a bɛ fɔ nin ma mɛtiri solo k'a fɔ dɔ ma ko zikiri sulemani o kadara kɔnɔna na mɛtiri an b'a lajɛ ka ɲininkali fɔlɔ kɛ e la sabu don caman ni porosɛri bɛ barow kɛ mm-hmm. bi baro fanba an b'a di aw ma an y'i ye kumaso kɔnɔ mm-hmm. ko misi nakuntan tɛ wɛrɛ la kun jumɛn y'i se yan
ayiwa adama tarawele an b'i fo a diyara ye lamɛnbaa fo kun min y'an se nin kɛnɛ kan su in na an balimakɛ ka ŋaniya ɲumanya n'o ye adama jara ye taraka ko an ka na a ka kɛnɛ kan su in na an ka association min bɛ an bolo n'an y'a sigi farafin furaw labɛn cogo farafin furaw bɔ cogo banaw furakɛ cogo banabaatɔ lakuma cogo ka bana yɛrɛ sidɔn tɔn min sigi m'o kama n'a bɛ ma ko siniɲɛsigi tɔndenw k'an ka na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye an n'a sɔrɔ an ka fɔlikɛla ka tɛmɛ caman na an fanga fɔli ma o kama an bɛ kɛnɛ kan bi o o sigi in de tɔgɔ la inshallah tabarika ayiwa siniɲɛsigi o bamanankan o ye kuma ye min bamanankan dɔnnen don e adama fɛ lamɛnbaaw b'a fana dɔn k'a kɔrɔ ye min ye mɔgɔ min bɛ se ka sini kunnaja sɔrɔ ka sini lafiya sɔrɔ ka sini kɛnɛya sɔrɔ ka sini tɔgɔja sɔrɔ sini ye fila ye diɲɛ sini ani lahara sini mɔgɔ min bɛ se ka nin fila bɛɛ sɔrɔ ne hakili la o la maa belebeleba o ye mɔgɔ min bɛ don adamadenya kɛnɛya jigiya kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ n jɔyɔrɔ ka bon ala yɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa min ka baara bɛnnen don farafin fura bɔli ma kɔmi an b'a mɛn ko kɔlɔlɔ bɛ farafin fura bɔ la ko dose tɛ farafin fura la ko farafin fura ye bɛnsenma ye donc an fana ye an sigi k'an miiri n'o kuma in sabatila k'o kɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ anw bɛnbakɛw ani an bɛnbakɛw ka bɛnbakɛw ani diɲɛ maa fɔlɔ minnu fɔlɔla diɲɛ kɔnɔ olu balola nkalon kan nin ye ci N'i ye adamadenya sigi cogo lajɛ, unhun, an fa adamadenw, unhun, olu tun bɛ filaburu de bila u ɲɛmana na, unhun, diɲɛ fɛn fɔlɔ fɔlɔ ye sutura de ye, unhun, filaburu bɔra yiri de la, unhun, nin ye tiɲɛ ye. Donc i b'a dɔn o la k'a fɔ, unhun, ɛɛ yiri, unhun, a dɔnbaliya bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye, awɔ, i n'a fɔ hali diɲɛlatigɛ kalan, unhun, a faamu mana dan sira la, unhun, a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye. siga t'a la ɔ mais ni aw minnu sera ka kɔ tigɛ ka ba tigɛ a dalen b'a ka kumakan n'a ka fɔta n'a ka kɛtaw la ani a ye min ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn k'a bɛ mago ɲa a kana sɔn ka sigi danbe ka malo aw ɲɛna ka sɔrɔ a bɛ se k'a jɔyɔrɔ fa la jamana tɔgɔ la farafinya tɔgɔ la adamadenya tɔgɔ la o de la an farala ɲɔgɔn kan ka nin association nin dayɛlɛ Tuma min an y'a dayɛlɛ n'a ye sira sɔrɔ an fana y'an sigi mɔgɔw tɛ jɛ ka faamu kɛ don kelen mɔgɔw tɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan un coup siɲɛ kelen i dalen bɛ cɛ minnu na k'u ye ko dilan bon a kelen ka ko dilan a bɛ se ka da ale yɛrɛ kelen na dɔnniya dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ a dibaga sɔrɔ a tɛ a yɛrɛ sɔrɔ mais n'a donna jɛkulu kɔnɔ jɛkulu bɛ jamana nafa de ka sigida nafa peut-être a ka dɔnniya bɛ yɛrɛ kɛ

formation b'a kɔnɔ bana kan formation b'a kɔnɔ yiri kan formation b'a kɔnɔ yiri bɔlen lakununni kan ne hakili la zamu yaku trophée dilan ka d'a ma mali cɛŋanaw fɛ a ye jɔyɔrɔ min fa jamana kɔnɔ ne hakili la hali yiribɔla don sɛnɛkɛla don bi a bɛ dugukolo nafa dɔn a bɛ yiri nafa dɔn munna an bɛ o to yen k'o tɛ fara an kan bi a ye mɔgɔ caman la tɔn kɔnɔ o la tɔn sigikun ye nin ye adama c'est-à-dire ka farafin fura kɔsegin a minɛn kɔrɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ sisan dugu dɔw la du dɔw bɛ dugu dɔw la olu tɛ foyi kɛ ni kunkolodimi furakɛli tɛ kosɛbɛ bɛɛ b'u lakodɔn o la i b'a sɔrɔ du dɔw la dugu dɔw kɔnɔ du dɔw tɛ foyi kɛ ni kolotugu tɛ olu lakodɔnnen don mais lakodɔnnen ye fɛn dɔ ye mɛ ani jamana bɛɛ b'a nafa sɔrɔ mɛ ni dɔ jɛkulu kɔnɔ sisan ni ne kɛra ne ye jɛkulu mɔgɔ ye ni mɔgɔ min na sisan misali la ko kasiya ne y'a san a ye ne furakɛ o tuma fɛ kasiya bɛ feere min

ne ko yoruba dugu mɛtiri sulemani jara e y'o fɔ ne m'o fɔ wa adama ko o bɛ e ma o bɛ fɛn fɔ sisan o kun ye an ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn sigiyɔrɔ dɔn ka ɲɔgɔn diferansi dɔn ani n ka fisa n'i ye donc sisan a ye tɔn sigi min kama ka se ka yiri lakunun o ye baara bannen kɔfɛ baara ye mɛ ka se ka yiri bɔ yiri kana sa ka se ka yiri bɔ a bɔ waati la sabu mun na yiri filabulu bɔ ɛri bɛ a la yiri fara bɔ ɛri bɛ a la yiri gili bɔ ɛri bɛ a la anw ka bamananya danbe kɔnɔ nin ye tiɲɛ bon ni mɔgɔ min t'o dɔn n'i ka kan ka di i kɛ fura feerela de ye mɛ i tɛ se ka wele ko porofiseri

adama tɔn in nakun in nana kun min kama ne kɔni jigi fara k'a bɛ sɔrɔ a bɛ a bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ i da b'a la wa n da b'a la k'a bɛ sɔrɔ ni mun ye parce que mɔgɔ si tɛ a la a kɛrɛ kan mɔgɔ mɔgɔ donna n'a kɛrɛ kan a bɛɛ ye sira bila minnu bɛ ka ye kɛnɛ kan bi an b'a dɔn ko a nege b'u la kalo de ye u b'a fɛ ka jamana nafa tɔgɔ la tɔgɔ la tɔn mana daminɛ cogo o cogo silamɛya yɛrɛ don adamadenya sira fɛn fɛn jɛkulu mana daminɛ dɔ bɛna ye a tɛ ale aranze parce que ale mago bɛ fɛn min na n'a t'o sɔrɔ o ye sɔrɔ de ye mɛ ka sɔrɔ n'i ye farafin furakɛ yɛrɛ lajɛ o n'i ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kalan yɛrɛ lajɛ a bɛ f'i ye de hinɛ ka bonya ka tɛmɛ i la ka tɛmɛ sɔrɔ nata kan

Sɔmi an ka taa maa wɛrɛ la kɔmi i ye ɲɛmaa dankan ye a bɛ kɔmi ni ɲɛmaa tɛ kɛnɛ min kan i bɛ se ka kuma ɲɛmaa tɔgɔ yalima jamana y'aw yamaruya a ka sɛbɛn sɔrɔ min b'a yamaruya jamana kɔnɔ k'aw lakodɔnnen don ni baara in ye i ka kuma diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i ye kuma min fɔ nin ye n'o ye ɲininkali nin ye récépissé o bɛ an bolo

o tamakɛ bɔla pewu lamɛnbaa bɛɛ la siniɲɛsigi récépissé a dafalen b'an bolo o ka gɛlɛn kosɛbɛ o cɛw ni musow bɛɛ b'a kɔnɔ wa tabarikala adama mɔgɔ min tɛ se ka don fɛn kɔnɔ ka baara k'a kɔnɔ o ye maa min ka hakili minɛn'a la kunkolotɔ lalatɔ walima fatɔ i tɛ se ka don a kɔnɔ paseke i tɛna se ka hakilina di an bɛ baara kɛ min ye n'i ma kɛnɛya fana anw bɛ min fɔ i tɛn'o faamu nka hali fiyentɔ bɛ se ka don a kɔnɔ namara bɛ don a kɔnɔ n bɛ silamɛ n tɛ silamɛ kerecɛn josɔnna bɛɛ bɛ don tɔn kɔnɔ tɔn sigi kun ye ko ɲɛnamaya ɲɛtaa kun a sigilen tɛ ko diinɛ tɔgɔ la mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ masala mɛtiri sɔmi ne ka tila e la e fɛ baro bɛ ne sama dɔɔnin ka taama i nɔfɛ sabu ɛri tilan tilannen don n'a dira min ma o f'an ka ɲininkali dɔw k'a la o bɛ se ka jaabi an ye cogo i ye fɛn dɔ fɔ baro kɔnɔ o bɛ mɔgɔ hakili lakunun dɔɔnin i y'a jira k'a fɔ jɛkulu in a dabɔlen bɛ fɛn min kama o de ye bi ani sini ka sini ɲɛsigi n'i y'o fɔ ka ban ko caman b'o kɔnɔna na o yalima aw yɛrɛ bɛ ka labɛn jumɛn bila sen kan ka sini labɛn tabarikala eh, adama tarawele o diyara n ye n y'a f'i ye ko tɔn ma sigi hakili kɔfɛ an y'a sigi ka hakilina minnu ta an yɛrɛ minnu la étudier n'o ye an ye minnu kalan ɲɔgɔn ye an ko an bɛ fɛ an bɛ yiri minnu bɔ ka kɛ fura ye yiri dɔw gili bɛ bɔ dɔw fara bɛ bɔ dɔw filabulu bɛ kari ɔ ni ne ye yiri tan bɔ bi yaku ka yiri tan bɔ sini adama ka yiri tan bɔ sini o yiri bi saba o yiri bi saba min filɛ ye hakili kan ka bila ko peut-être a dɔ bɛ se ka sa n'o sara o y'o bɔlen ɲɛnamaya la se ka kuma fɛ fɔ an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka o yiri ɲɔgɔnna si dɔ lakunun k'o foro da o ye an ka hakilina fɔlɔ ye a barika ala ye an ye hakilina fɔ mana min na n nana ni an dɔgɔkɛ in na an balimakɛ yaku ye tɔn kɔnɔ a yɛrɛ ye hectare kelen ni tɔn ma k'an k'o labaara an yɛrɛ wulila ka taa nin hectare kelen kan kungo kɔnɔ k'a visiter ka ban n'ale yɛrɛ donc a projet b'an bolo ka yiri turu o la yiri si minnu bɛ ka tunu bi mali kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen bi a ɲini ka gɛlɛn dɔw caman k'a sɔrɔ a bɛ nafa ɲɛ kosɛbɛ donc o ye projet fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ fura san furamugu a bɛ yiri min yiri min mɔgɔ kɛnɛya ye walima a ye kuma dɔ mɛn mɔgɔ la a bɛ se mɔgɔ kɛnɛya a bɛ taa furamugu san ka fara ɲɔgɔn kan k'a tɛntɛn ka yala k'a feere tiɲɛ na a bɛ mɔgɔ kɛnɛya yirisun tɔgɔ a bɛ se k'o dɔn mais yirisun jɔlen a taa a t'o dɔn se ka taa an ko f'an ka mɔgɔ kalan yiri la ka se yiri kɛmɛ ma

taa usine na i ka t'i ka bidon san ka n'i ka fura dilan k'a k'a kɔnɔ k'i tɔgɔ sɛbɛn a kan k'i jamu sɛbɛn a kan k'i sigiyɔrɔ sɛbɛn a kan k'a feere k'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ nin hali n'a bɛ bana kɛmɛ furakɛ non bana fila saba ta i k'o sɛbɛn a kan ni banabagatɔ ye fura san k'i wele ko bana nin bɛ n na e de b'a dɔn a bɛ se k'o furakɛ i b'o de fɔ a ye a marako ɲuman min filɛ nin o de bɛ a kisi mikɔrɔbuw ma

walayi adama furafeere dama tɛ n'o ye adamadenw adamaden na min ka avis min ka hakilina ye ne ka bila tɛmɛ mɔgɔ ka sini o ye ne yɛrɛ ka sini mɔgɔ t'o la a t'i ka ko tɛmɛ se dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ o bɛ interview don o ti bɛn o fɔ ka mɔgɔ sɔrɔ kɔnɔ o la adama bɛna kuma dɔ f'i ye i b'a sɔrɔ anw ka burusi kɔnɔ dugu ninnu na maakɔrɔba minnu tun ye furakɛli kɛ

adama fɛn min ye anw to kɔ surtout farafinna c'est à dire que eh, faamu degré o de y'anw to kɔ n ka nin na fɛn o fɛn bɛ farajɛ bolo ka baara k'a la bi a bɛɛ bɔra anw de fɛ yan professeur bɛ to ka nin yɔrɔ in fɔ min fɔ dɛ a t'o f'i ye a ko a ma nkalon tigɛ dɛ parce que diɲɛ dadonna farafin de la diɲɛ daminɛna anw farafinw de la wa anw farafinw ka dɔnni o de sɛbɛnna kɔɲɔmaw fɛ k'a sɔrɔ hakili tɛ anw na ka sɛbɛnni kɛ anw ka fɛn bɛɛ tun ye taamasiyɛn ye o taamasiyɛn de nana lagosi anw ka kalanbaa kuraw fɛ i b'a sɔrɔ sisan misali anw fɛ yen wula burusi kɔnɔ

a ko fa tun bɛ taa ne fa tun bɛ taa ciden de ci a ma mɛ bi jamanatigi bɛ dugutigi bɛ ci bila dugu cɛkɔrɔbaw ma ko aw bɛ nɔ i bɛ ka ko a ye dɔ ka kan b'a sɔrɔ fɛn de tilara mɔgɔw la min tun man ka tila fiyewu o bɛ anw ka dɔnni de kɔnɔ dɔnni dɔw bɛ yen ni yaku ma danaya sɛbɛ sɛbɛ sɔrɔ ne la ko ne bɛ hinɛ ko min yafa bi a bɛ sara ka dɔnni a t'a di bɛ se ka fɔ o sɛbɛnnibaliya nin caman kɛra sababu ye ka dɔnniw ta
Jara kuma ɲɛna baro bɛ yen n'ala sɔnna an b'a lajɛ ka mm. Samake mm. an bɛ kuma galama sɛmɛ fɛnɛ na ka d'a kan ɲininkaliw tilan tilannen don bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la cogo min na mm. mɛtiri kɛlen kɔ ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ an ye an jigi sigira an bɛ association ye an b'u ka nɛgɛjuru sira di maaw ma sabu baara ko de don walasa ni an donna ko kɔnɔ cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛn'a ɲini u bɛ don a la cogo min ani doncogo komi an da bɛna se olu ma aw minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a fɛ ka aw yɛrɛ ye jɛkulu in kɔnɔ an b'u ka nɛgɛjuru sira di aw ma nimɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don a kama association siniɲɛsigi ale tɔgɔ la a jɛkulu in ɲɛsinnen tɛ foyi ma farafin fura k'a don bɛrɛ la ka sanga di farafin fura ma k'a labɛn mɔgɔw mako b'a la cogo min k'a ɲɛ ten k'a di an ma u ka nɛgɛjuru sira tɛ dɔwɛrɛ ye o ye 92 14 69 85 n bɛ segin a kan 92 14 69 85 o ye u ka nɛgɛjuru kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'i ye weleli kɛ sisan sisan i mago bɛ siniɲɛsigi ka kunnafoni fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ yen walima ka Adama Jara fɛnɛ sɔrɔ ka d'a kan ale de bɛ information bilali kama ale bɛ yen nɔ pour que ka kunnafoni jɛnsɛn jɛkulu bɛɛ la n'i y'ale fɛnɛ sɔrɔ dɔrɔn ale bɛ nimɔrɔ bila i ka bolo kan teliya la Adama Jara ka nɛgɛjuru sira tɛ dɔwɛrɛ ye 79 43 75 83 79 43 75 83 ɛɛ an b'a lajɛ ka gɛrɛ Zanbugu la Zanbugu i ni su kuma kɔnɔ tuguni an seginna ka n'i ma ɛɛ hakili la an ye kumaw daminɛ ni mɛtiri ye mɛtiri ye fɛn caman fɔ an ye an bɛna se e fɛnɛ ma a baro kɔnɔ ɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ɲininka fɛn min na o ye sɔnni e ka na i yɛrɛ ye jɛkulu in kɔnɔ e tun sinsin b'i yɛrɛ kolo la an bɛ se k'a fɔ maa caman tun b'i dɔn nka a bi komi i nalen jɛkulu kɔnɔ a ye dɔ far'i kan a ma dɔ far'i kan anw t'o don i da e yɛrɛ de b'o dɔn ɔ kɛrɛnkɛrɛn na farafin furako siratigɛ la bi aw ni eh, tubabu furabɔlaw cɛ danfara jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn k'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka siniɲɛsigi tɔnden bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Adama Jara an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn a tulo b'i la parce que tɔn in vraiment a timinandiya bɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ anw minnu tɛ sigi sanga ni waati ale de bɛ an wele ka kunnafoniw d'an tulo kan vraiment an bɛ a fo k'a barika da k'a fo foli la dan tɛ foli min na Mɛtiri Solo ale ye an ka sababu ɲuman ye tɔn in kɔnɔ an bɛ a fana fo a tɛ sɛgɛn o la parce que diɲɛ ko o ko ni jama farala ɲɔgɔn kan ko a bɛ ko dilan cɛsiribagaw a bɛ caya mais cɛsiribagaw de b'a to a bɛ dilan minnu minnu cɛsirila vraiment tɔn ye olu cɛsiribagaw de ye an tɛ se ka sɛgɛn u foli la hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan baara min don baara fitinin tɛ n'a fɔra siniɲɛsigi anw ko tɛ n'a anw don an kelen kelen bɛɛ bɛ se ka jɔ n'an yɛrɛ mun ye farafinya to kɔfɛ o de ye ka hakilina ta ka da i yɛrɛ kun na ka ɲinɛ i kɔfɛla kɔ n'o kɛra ni i banna o de i ka ko banna o la an b'a lajɛ maa minnu taalen don ɲɛfɛ bi i t'a sɔrɔ u sinsinna kunun mɔgɔw de kan ka bi ɲɛtaga sɔrɔ o fana b'o kelen na olu fana sinsinnen bɛ u yɛrɛ ta tɛ u bɛ sini ɲɛsigi fana de kɛ la donc ni hakilina ɲuman sɔrɔla ko ka sini ɲɛsigi vraiment o ye koba ye i n'a fɔ mɛtiri an kɔni bɛ se k'an da lamaga ale ye kuma bɛɛ fɔ ka ban an bɛ se ka segin ale de ka kumaw kan jiri siya kolokolo o de kan ka gɛlɛya farafinfurabɔla bolo bi ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen kan parce que siga foyi t'a la jiriw bɛ ka ban an bɛ jiri minnu sɔrɔ facilement fɔlɔ nɔgɔya nɔgɔya la o jiriw tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la parce que hali an yɛrɛ bɛ jalaki fura dɔw nɔfɛ ko an tɛ ka sɔrɔ ka di mɔgɔw ma dɔ wɛrɛ tɛ ni jiri ma sɔrɔ fura tɛ se ka sɔrɔ dɛ fura si kolokolo an bɛɛ ka a kɛ an baara ye i n'a fɔ an ye forobaforo min ni an ye o kɛ a kama ni an kan ka jiri turu o la jiri si turu o la o kɔfɛ dugukolo b'an fɛn o fɛn bolo an kan ka dan tɔgɔlaforo kɛ maa o maa bɛ yen hali i tɛ nin tɔn in kɔnɔ nin kuma in bɛ e nafa tant que i ka ɲɛsinfan ye farafin furabɔ ye nin kuma in bɛ i nafa kosɛbɛ sabu ka d'a kan n'i y'a ye ɲɔgɔn jiribɔla tɛ i bɛ jiri de sɔrɔ anw ka jiri ninnu bɛɛ ye nafa ye i bɛ se k'a fɔ n tɛ nin nafa in de dɔn n tɛ nin nafa dɔn ɔ o la ni association sigira ni ala sɔnna eh, mɔgɔ kalan bɛ yen Mm. sanga ni waati Mm. eh, jiri masa dama faralen ɲɔgɔn kan Awɔ. Ah, olu kɔni mana maa min lakalan Mm. o tɛ kɛ kɔfɛ maa ye dɛ Siga t'o la. o la maaw ka maaw ma faam- a faamu de n'o tɛ Mm. tɔn in n'a faamuyara Awɔ. u bɛ mɔgɔw gɛn ka lasegin Mm. sabu kɔnɔnajɛlenya dan de ye ne ka n ka dɔɔni bɔ k'a di Mm. mɛtiri ta- k'a ta bɔ k'a di Mm. adama jara k'a ta bɔ k'a di Mm. K'u ka maa dɔw kalan minnu tɛ jiri dɔn ne hakili la o ye kɔnɔnajɛya dan ye dɛ ni ni arajo la fayida di kelen tɛ dɛ maa minnu bɛ sigi ka fayida di arajo la olu lagosi kan tɛ koyi nka a n'o tɛ kelen ye parce que jiri sɛbɛ sɛbɛ kalantɔ ani an bɛ kuma fɔ ten ka tɛmɛ o tɛ kelen ye dɛ donc o la i ka ɲininkali yɛrɛ tun ye I tununna wa? Farafin fura, awɔ, ani nansara furabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ, voilà farafin fura ani nansara furabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ, unhun, bon vraiment lien b'a ni ɲɔgɔn cɛ, unhun, kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne kɔni ka baara la, unhun, ne ni docteur bɛ baara kɛ, unhun, kosɛbɛ kosɛbɛ, unhun. parce que maa kelen tɛ a bɛɛ dɔn parce que ne ka faamu na a bɛ se ka ɲɛ farafin furabɔla wɛrɛ k'o dɔn mais ne ka faamu na ni ne ye min ye k'a fɔ nin tɛ farafin furabɔ ko ye nin ye dɔgɔtɔrɔ ko de ye ne b'i bila ka taa dɔgɔtɔrɔso de la dɔgɔtɔrɔw bɛ o kalama ne na kɛrɛnkɛrɛnnenya na kiliniki yɛrɛ dɔ filɛ an kɛrɛfɛ yan dɔgɔtɔrɔ Samake ka yɔrɔ hali bi n ye mɔgɔ bila ka taa yen a dɔw la ne bɛ dɔw bila ka taa u bɛ taa u furakɛ u bɛ tila ka segin ka na wari di ne yɛrɛ ma parce que ne bɛ se ka fura feere u ma k'u nɛgɛ k'u bila ka taa bon anw delilen bɛ min na i n'a fɔ mɛtiri y'a fɔ ten anw delilen tɛ wariko in na wari bɛ se ka sɔrɔ ka bala anw de la mais anw tɛ baara kɛ wari kama anw bɛ baara kɛ tɔgɔ duman kama ani fa danbe ni ba danbe anw ka baara bɛ taga o siraw de kan donc mɔgɔ min bɛ baara kɛ danbe kama o tɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ adamadenw ka kɛnɛya kama tɔgɔ kama o tɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ quoi donc o la tɔn in nisɔndiyaba bɛ ne na tɔn in na tɔn in matarafabagaba tɛ ne yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ne sigilen tɛ kosɛbɛ ne sigilen tɛ kosɛbɛ donc tɔn in matarafabagaba tɛ ne ye kosɛbɛ mais ni ala sɔnna Ee, ka kɛɲɛ ni ninnu ka ee, Cɛsiri cɛsiriw ye matarafa. an bɛna matarafa Awɔ. ni ala ka jɛn ye Awɔ. sabu an bɛɛ bɛ laban nin tɔn in de kɔnɔ Awɔ. an bɛ laban a kɔnɔ Mhm. Ee, min yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ Mhm. ka tɛmɛ ko caman kan Mhm. o de ye ee, tɔn yɛrɛ ka siège la Mhm. u ye pharmacopée kɛ yen Mhm. fura bɔra yen, an bɛɛ ka fura bɛ yen Mhm. i bɛ ne ta ɲini Mhm. i b'a sɔrɔ yen i bɛ mɛtiri solo ta ɲini i b'a sɔrɔ yen i b'adama jara ta ɲini i b'a sɔrɔ yen siniɲɛsigi mɔgɔ mɔgɔ nana don tɔn na a bɛɛ ka fura bɛ yen donc an balimamuso dɔ fana bɛ yen o la i tun ye mɛtiri ɲininka ko yala ko muso b'a la muso b'a la hali kunun i ma fili ne nana ni muso dɔ ye n ko o kana don tɔn kɔnɔ donc min ka di anw ye baara ka kɛ anw tɛ farafin fura bɔla si contre la mais anw bɛ fɛn min contre la o de ye maa janfala ye maa janfala ye maa sugu jumɛn i n'a fɔ mɛtiri y'a fɔ ten i taara yirimugu san ka k'u fara ɲɔgɔn kan ka yaala yaala ko nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ e yɛrɛ nin t'a dɔn o fura yɛrɛ bɔra bɔcogo min na e t'o kalama i n'a fɔ mɛtiri y'a fɔ cogo min na mm-hmm. an bɛ segin ale ka kumaw dɔrɔn de kan misali la jiri dɔw bɛ yen mm-hmm. ni tile ka farin mm-hmm. n'i y'olu bɔ bɛɛ a tɛ a mago ɲɛ jiri dɔw bɛ yen ni tile ka farin fana o de y'olu fana bɔ kuma ye jiri dɔw yɛrɛ bɛ yen tant que tile min bɛ kɛnɛ kan olu ti bɔ olu bɔ su fɛ de pour que olu ka se ka eh, eh, baara kɛ. misaliya la n bɛ o jiri dɔ misaliya f'i ye jirimasaw tulo bɛ an kan na jiri dɔ bɛ yen

a ka gɛlɛn i ka se k'a fura k'a la tant que tile libɛri bɛ yen i ye sinjan bɔ k'i b'a kɛ ka ganke kɔnɔdimi furakɛ a ka gɛlɛn i ka ɲɛ sɔrɔ a la wulada sumalenni wali sɔgɔmada sumalenni wali su fɛ yɔrɔ sumalen don tuma min na u b'a bɔ o waati la ka baaraw kɛ ni a ye donc o ye misaliya dɔ ye dɔrɔn an b'a fɔ jirimasaw tulo b'an kan na u k'a dɔn an bɛ ka baara kɛ ni hakilina mun de ye a bɛ fɔ o taamasiyɛnw de kama donc o la jiri n'i y'a mɛn i b'a bɔ wulada fɛ o i b'a bɔ tilegan fɛ o yala jiri in de bɛ yen o mais ni jiri tɛ yen i bɛna bɔ kuma jumɛn bɔ waati t'a la donc ne kɔni bɛ fɛn min fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ jiri kalan alhamdulilayi o karamɔgɔw b'an bolo an ti jɔrɔ o la tuguni n'an ti min dɔn parce que an farakun ye ɲɔgɔn kan min ye ne t'a bɛɛ dɔn e fana t'a bɛɛ dɔn ni ne tɛ fɛn min dɔn ne bɛ e de ɲininka o la a karisa nin banabaatɔ in de bɛ ne bolo a nka nin jiri hakika o tɛ ne bolo ah e bɛ se k'a fɔ ah bon ne bɛ a jiri bɛ n bolo parce que jiriko ye fila de ye dalu bɛɛ tɛ diko ye dalu dɔ bɛ yen e yɛrɛ de bɛ baara kɛ n'a ye i tɛ se k'o di mɔgɔ ma o mais i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen i b'o dɔn fana i b'o di mɔgɔ ma a bɛɛ bɛ baara kɛ n t'a dɔn n'a bɛ faamu a bɛɛ ye baara kɛ misaliya la damajalan ni dɔw ko sopisi o bɛ mɔgɔ la dɔw bɛ se k'a fɔ sa ko a goyi dili bɔ i b'a a daji i bɛ damajalan furakɛ n'a ye dɔw b'a fɔ ntɔnkɛ dili bɔ i b'a daji damajalan bɛ furakɛ n'a ye bon dɔw b'a fɔ nɛrɛ dili bɔ i k'a ni tomi dili fara ɲɔgɔn kan i ka damajalan furakɛ n'a ye a bɛɛ tɛ damajalan fura ye mais ne de bɛ n ta bɔra ni goyi ye ne t'o fɔ e ye o mais n bɛ tɔ kɛ ta dɔn n bɛ se k'o f'i ye donc jiribɔlaw an farali ɲɔgɔn kan a bɛ na ni nafa caman de ye jamana kɔnɔ et puis jamana yɛrɛ nin ye jamana ko de ye o nin ti eh, hali tɔnko ye n'a faamuyara nin ye jamana ko de ye sabu baara ka kɛ ni sɛbɛn ye maaw ka kɛnɛya sɔrɔ hali fanga man kan ka sigi k'a lajɛ mɔgɔw ka baara kɛ u kun fɛ ka taga e y'a kuma fɔ yan san caman ko fanga man kan ka sigi k'o lajɛ i kan ka taa de k'i sɛgɛsɛgɛ misala an ye papiye fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ eh, Sotuba eh, farafin furabɔyɔrɔ in na Mhm. u ye a d'an ma de Awɔ. an ye mɔgɔ an ka mɔgɔ hakɛ dɔ de furakɛ Mhm. ka na n'o liste ye pour que u ka papiye d'an O ma preuve quoi. preuve ye pour que u ka papiye d'an ma Mhm. bon ni jamana ko a bɛ baara kɛ ten Awɔ. ni o papiye ti mɔgɔ min bolo Mhm. ni i kan ka ɲininka n'i bɛ tɔn jɔnjɔn na Mhm. walima dalilu jɔnjɔn b'i bolo Mhm. walima i ka i ka i ka sɛgɛsɛgɛ quoi parce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ papier t'a bolo foyi t'a bolo mais a bɛ fɛn dɔn papier tigi tɛ min dɔn en tout cas i k'a lajɛ dalu jɔnjɔn ka sɔrɔ i bolo k'a fɔ i bɛ ka min kɛ i bɛ ka mɔgɔw de furakɛ n'o tɛ bi n'i y'a lajɛ hali tubabu furaw ɲagaminen don farafin furaw la professeur tun bɛna ɲininka o de la est-ce qu'i y'a faamuya awɔ o caman bɛ yen an b'a caman kalama an y'o Awɔ. caman ye mɔgɔw y'a caman jira an na Mhm. bon an bɛ fɛn min contre fɛn fɔlɔfɔlɔ min contre la awɔ o y'o de ye Mhm. parce que o bɛ an bɛɛ lagosi Mhm. ee mɔgɔw yɛrɛ dɔw b'a fɔ bi Mhm. k'a fɔ ka farafin fura ta yɔrɔnin kelen ko k'a kɛ ka mago dilan tellement tubabu fura ɲagami ko donna mɔgɔw kunkolo la mhm. fura min bɛ mako dilan yɔrɔ kelen mɔgɔw ma da o la n b'o taamasiyɛn fitinin f'i ye fulakɛ dɔ bɛ yen a taara n fɛ ko fura fura bɛ se ka mako dilan yɔrɔ kelen farafin fura la ale yɛrɛ bɛ fɛn caman kalan wa ko fura fura bɛ se ka

walima a bɛ furamugu jɛman a b'a ta k'a di den ma i tɛ bɔ a ka so ni kɔnɔdimi ma furakɛ mais olu yɛrɛ tun tɛ tubabu fura don a da la yɛrɛ munna kuma ti ɲɛ da kelen la munna a fɔra ko farafin fura yɛrɛ fura kunayara fo a man ɲi munna o fɔra maliyɛn yɛrɛ farafin yɛrɛ de tun b'a danbe kan an tun bannen bɛ tubabu fura de la

ne y'o kuma fɔ ka tɛmɛ ko siniɲɛsigi ye baara min kɛ n'o kɛlen bɛ ka ne jigi fa o dɔ ye siniɲɛsigi kalan b'a kɔnɔ mɔgɔ min tɛ jiri dɔn ni jiri kanu b'i la k'i kalan o ye jigimafa yɔrɔba ye ne yɛrɛ bolo ani jiri si kolokololi parce que n'i y'a mɛn a bɛ mɔgɔ kalan n bɛ kalan fɛn dɔ de la n'o fɛn tɛ yen i tɛ se ka kalan donc n b'o ye o fana ye ne jigi fa siniɲɛsigi la ani an bɛɛ ka fura bɛ feere yɔrɔ kelen a n'an bɛɛ c'est-à-dire siniɲɛsigi n'i donna kɔnɔ dɔrɔn a b'a sigi a ba ka bɔ i la quoi ee an bɛ dama an bɛ nin dama baro kɛ est ce que a faamuya N'Ala sɔnna. parce que mun na Ah, i jigi bɛ tugu quoi mhm. i yɛrɛ b'a dɔn i badenw i b'olu de cɛla i sinjiw i b'a dɔn olu cɛla i suturabaga i b'a dɔn i b'olu cɛla mɔgɔw ka danaya b'i kan tɔgɔ b'i la k'i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ k'a sɔrɔ a dɔnniya t'i la nka siniɲɛsigi kɔnɔ i jigi bɛ se ka sɔrɔ yen Tabarikala. Dɔwɛrɛ bɔ kuma la. I samaki merci bien. Ɛɛ professeur an bɛ a lajɛ sisan ɛɛ ɲininkali la teliya teliya la hakili la jɔyɔrɔba bɛ e yɛrɛ la ko la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ e yɛrɛ min ka kɛnɛ kɔnɔna na o yalima mun b'i fɛ k'a fɔ parce que n ma d'a la an bɛ se ka hali question jan k'i kun bilen. Ee n tɔma n bɛ foli ni barikada de kɛ bamananw ka kuma don ko n'i y'a mɔgɔ min nisɔn ka di k'a ka tasuma fiyɛ n'a nunji m'a faga a daji b'a faga ni karamɔgɔ sanuma ni karamɔgɔba ninnu u ka se k'u baara bila ka na sigi nin kɛnɛ in kan yan vraiment an b'u fo k'u barika da bon foyi tɛ nin kɛ ni kelenya ani bɛn tɛ sinon fɛn tɛ dugukolo kɔ kan min hasidiya ka bon i n'a fɔ dɔ a tɛ yen mais n'i y'a ye ninnu b'u sigi an bɛna ɲɔgɔn tanu u b'a kɔnɔna jɛlenya de jira bamananw ka kuma don cɛ ka cɛ tanu a t'i kɛ fugari ye a t'i kɛ muso ye i yɛrɛ ye cɛ dɔ de ye mais i ka kɔnɔna jɛlenya de b'i bila ka i cɛ ɲɔgɔn tanu k'a sɔrɔ hasidiya t'i la donc an b'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu donc an ka association in a sigilen don kɔnɔna jɛlenya kama a sigilen don kelenya kama a sigilen don ka farafinya bɛ lagosi min na il faut que f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n tɔma mɔgɔ bɛ ka farafinya kɛ fɛn lankolon de ye i n'a fɔ Zanbugu y'a fɔ cogo min na diɲɛ dɔnni o dɔnni n'i b'a ye nasaraw bolo a bɔra anw fɛ yan min tɛ tubabu yɛrɛ nasaraw bolo o b'an fɛ yan n tɔma anw de bɛ mɔgɔ furakɛ ni daji ye hakili tu tu tu i kunkolo b'i dimi à la seconde i kunkolo sɔrɔ kunkolo dimi b'a so i t'o sɔrɔ tubabu fura la i yɔrɔ dɔ mugulen don k'i saalo mugu bɛ taa i yɔrɔ dɔ douleur b'a la k'a dimi da à la seconde k'a ta ka bɔ yen i y'a faamuya mais comment tu veux an bɛ se k'an yɛrɛ bafouer mɔgɔ mais mɔgɔw tɛ k'a faamu parce que Zanbugu y'a fɔ cogo min na u nana anw ta in de lagosi pour que olu ta ka san sɔrɔ o ye diyagoya ye n'i nan'a sɔrɔ dɔ bɛ samara feere la o ka samara dun mɔgɔw y'o lakodɔn il faut que ka n'i ta mankutu a ŋɔni tɛ ne ka samara sɔgɔ ne ka samara taama ka di n'i sen don a kɔnɔ a b'i lafiya fɛn fana b'o de fɔ o donc o de la ils sont médecine moderne ils sont obligés k'u ta publicité kɛ mais n'anw fana y'an sigi k'an makun u ka nkalon bɛ kɛ tiɲɛ ye se ka kala fo an ka kuma de o kuma ye mun ye o de ye anw minnu ye eh, dɔnni minɛn ko ɲɛɲinibaga ye an ka se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fadenya dabila ka hasidiya dabila ka ɲɔgɔn minɛ an ka Zanbugu y'a fɔ cogo min na nin ye fasoko de ye dɛ n'i y'a mɛn mali mali mali mm. malidenw de don mm. donc anw de bɛ se ka tɔgɔ di mali ma anw de bɛ se ka ko bɛɛ lase mali ma mm. mais il faut que anw de ka jɔ an jɔyɔrɔ la ka farafinya segin an minɛn kɔrɔ kɔnɔ an y'a fɔ eh, mɛtiri y'a fɔ foro b'an bolo ka yirisi lakolo o foro bɛ yen hakilina b'an bolo an y'a farimasi dayɛlɛ fura feere yɔrɔ an tɛ dan o dɔrɔn ma dɔgɔtɔrɔw bɛ mɔgɔ hospitaliser cogo min na nin fana b'an ka programme na an bɛna hopital jɔ farafinfura kama farafinfura kama dɔgɔtɔrɔso an bɛna jɔ mali in kɔnɔ bamakɔ kɔnɔ yan mhm. ka jɔ mali région bɛɛ kɔnɔ mhm. anw tɛ k'a fɔ k'an b'an sigi k'an bɛ financement ɲini mɔgɔ si la mhm. an ma financement ɲini eh, parti politique la an m'a ɲini état fɛ an m'a ɲini ong fɛ anw bɛ ka baara kɛ n'an ka propre fonds de ye wa ni mɔgɔ min nana fara an kan i fana bɛna tiɲɛ ye donc ee i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na e de ye wagati ko de ye a tun ka di ye an bɛ kuma kun di an ka karamɔgɔba ma ale bɛ kɛnɛ datugu welewelekan min kɔni b'an bolo ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don association in na i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye an ka tɔn dayɛlɛlen don bɛɛ ye wa an mago bɛɛ diinɛ ko t'anw fɛ i n'a fɔ mɛtiri y'a fɔ cogo min na n ye chrétien de ye o n ye bolitigi de ye o n ye nin sira in de ye o anw b'o ɲini i fɛ

u k'a faamu an bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kɛ mali kɔnɔ an ka maliya an ka se ka kun n'an yɛrɛ ye tubabu fura fɛn o fɛn bɛ kɔlɔlɔ b'a la n bɛ tile k'a fɔ n ka émission na mais an ka yiri ninnu effet secondaire kelen t'a la donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ye dɔnnibaga jamana don n'an donna dɔnnibaga fɛn o fɛn gasi la an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barika da ka kuma lasegin an ka seku n'o alhaji mɛtiri sulemani jara an bɛ kuma lase a ma k'an yɛrɛ karamɔgɔ kɔfɛ n'o ye zanbugu yaku fana ye vraiment a bɛ fo a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la alahu taala y'an seere a tun ka kan ka voyager bi de mais a y'a émission in kama a y'a ka voyage annulé k'a bɛna émission in participer donc an b'a fo o la a ka cɛsiri la ala k'an bɛɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ala k'an kisi mɔgɔ lasiri ma ala kira hɔrɔma kama sali ala muhamadu

a bɛ nin nɛgɛjuru sira fila ta ni an bɔra kumaso kɔnɔ a bɛ se k'a kɛ weleli kan aw minnu b'a fɛ ka don association in na n'o ye sini ɲɛsigi ye sɔmi an ka jɔrɔ bi la an ka sini labɛn don nataw kama o la nɛgɛjuru sira tɛ dɔwɛrɛ ye 92 14 69 85 a todunkan o ye bi kɔnɔntɔn ani fila tan ani naani bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn bi seegin ani duuru nimoro filanan ale ye bi wɔɔrɔ bi wolonfila ani kɔnɔntɔn bi naani ani saba bi wolonfila ani duuru bi seegin ani saba n'i y'o nimoro fɛn o fɛn gosi i ni i k'a dɔn k'a fɔ association siniɲɛsigi maaw i n'u bɛ kari ɲɔgɔn na an b'a yira aw la a ye boli ka na nin ko in lajɛ o ka fisa a lakalila ɲɛ surtout surtout an bɛ don min na ko bi nin tɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ye kɛnɛdugu ye an bɛ dugu dɔ kɛ don nata ala k'o fara an si kan hakɛto b'a ka sɔrɔ ala ma Professeur